ọ gịnị kpatara na i nee anya n'ụbọchị taa na ị ga-ahụ ụmụaka anyị ka ha na-eme onwe ha ka ụmụaka na-enweghị nne na nna ka ha na-eme onwe ha ka atụrụ na-enweghị onye nche achọrọ m ịrụtụ aka n'ụbọchị taa na nke bụ eziokwu n'ihe gbasara ụmụaka anyị omume ha na-eme omume ha na-eme n'ụzọ omume ha na-eme n'ahịa omume ha na-eme na anywhere ha nọ ebe ọbụla ha nọ ọkachasị ụmụ agbọghọbịa anyị achọrọ m ịrụtụ aka na ụdịka ndụ ụmụ agbọghọbịa anyị na-ebi n'ụbọchị nke taa maka na ọ dị ọ dị ụdịka ndụ ụmụ agbọghọbịa anyị na-ebi n'ụbọchị taa nke na amaghị ka m ga-eji tinyere ọnụ amarọ m ebe ha si mụta amarọ m ka ndị ọcha wa na-asị na nọ ha nwa bụ ihe amarọ m ka ndị ọcha mụziere ha amarọ m ka ndị oyibo mụziere ha ma m ebe ha si mụta ọ gịnị mere na ị ga-afụ nwa agbọghọbịa n'ụzọ instead of ọ ga-eyi akwa yichie arụ dịka nwa agbọghọbịa maka amaara m na ihe nzuzo dị n'ebe nwa agbọghọbịa nọ bụ n'arụ ya mana kịta nweghị ihe nzuzo dị ebe nwa agbọghọbịa nọ ihe nwa agbọghọbịa ọbụla ị fụrụ n'ụzọ kịta na-akwado ka o si chọọ ọ na-eyi akwa ka o si chọọ ma nke a na-eyi n'ime a na-eyizi ya n'iro ma nke a na-eyi na ụmụ agbọghọbịa anyị na-agbazi ọtọ ka m kwuo ya taa ụmụ agbọghọbịa anyị na-agba ọtọ ị pụta n'ahịa ha agba ọtọ ị bịa n'ụlọ akwụkwọ ha agba ọtọ ị bịa n'ụlọ ọrụ ha agba nweghị ebe ị ga-afụ ha ma n'ime ụlọ ụka ha na-agbazi m ọtọ otu a ka o kwesịrị ịdị na-adị otu a ka o kwesịrị ị na-adị gịnị mere ihe dị otu a si dị ọ maka na nne na nna amazighị ọrụ dọrọ ha maka na ọ bụrụ na nne na nna maara ọrụ dọrọ ha amaghị m ka nwata ị mụ nwa i bido na n'afọ zụrụ zụrụ zụrụ zụrụ mụọ ya buru ya buru ya buru ya mụọ ya mụchaa ya na-azụ ya na-azụ ya toro ruo ogogo o ruru mgbe o ruru ogogo o ruru ọ sị gị I am matured erugo m ihe eji nwa agbọghọbịa eme erugo m ihe eji nwa okorobịa eme ọ ka nọkwa n'ụlọ gị ọ ka nọ under your roof ọ na-agwa gị ihe ị ga-eme na ihe na-ama mme dịka nne na nna ọ bụrụ nwa ị mụrụ n'afọ na-agwa gị dịka ka ya ga-esi wee bie ndụ under your roof under your care esi na ọ kagoro gị aka na nwa nke a akarịgo m kee ka ọ ga-esi wee dị na ntị na nwa ị mụrụ amụ ka gị aka na nwa ị mụrụ amụ karịrị gị amaara m na ọ dị ọtụtụ ụmụaka na-enwe isi eme isi ike ma ma no matter ka esi zụ ha mana ọ bụrọ ụmụaka niile mana n'ezie naanị imirikite ụmụaka na-ebizi ndụ ka sọrọ ha imirikite ụmụaka na-agbazi ọtọ n'etiti ụzọ ha ada akwanyeziri onwe ha ugwu gee ntị ka m kwuo ọ kwa ị ma na otu ọbụla nwa gị si eme n'iro ka e si na-ahụta gịwa bụ nne na nna ọ bụrụ na nwa gị ahụ nọ n'iro na-eme ọfụma a na-afụta gị as nne na nna dị responsible